anyị nọkwa n'obi ikolo ikolo mmụọ
ndị nna anyị fa ndị nwere anụ nke eziokwu ee ndị nwụta n'ije a ife anyị nke ije okwu gị kachasị ife a na-akụzi ka na ọ ka obodo wee dị mma ka ọ baala onye elu ndị nna anyị fa sị ụgbọgụrụ mịalụ m mịalụ nwunye di m na anyị aha ekwu ka ọ dụlụ sọsọ anyị mana ife anyị na-ekwu bụ na ya dịlu onye okeke mma dịlu onye ọkafọ mma dịlu okonkwo mma dịlu okoye mma na-ekwu na ndị sị na ife anyị na-eme enweghị isi

ife apụtara izi ije ndozi wee na-asị ndị mmiri akpọkuo ụnụ n'olu na ọ mmiri ka eji asacha ife niile ọ bụrụ eziokwu onye akwa lulu unyi ojechara aja wee ọ bụ onye akwa lulu unyi ọ chọwa mmiri ya ka m na-akpọku ndị mmiri ndị ji ndị eji asacha ife bụ ọcha bịanụ ụnụ ụlọ ọnụ anyị n'ije a na-eje wụ ije ndozi ije nsụkasị bịanụ ka ụnụ nyere anyị aka ike ndị mmiri bịa na a na-anyekwa nyefe ekwu na ọjị ụlọ ọrụ ndị aha afụ anya nsị ụnụ bịanụ ka ụnụ taa n'ogbe ka anyị wa mmadụ taa n'ibe ee sị na onye na-achụ anyị ọ na-eji ife na ọ ya enwude anyị mana ọ na ya ejiri ife ọ ya ekweta na ọchụ ọkụkọ nwe ada ọkụkọ nwe nwe nwe ọsọ wee sị anyị gbuo n'ihu na anyị egwute mma n'ije anyị na-aga anyị gbuo n'azụ na anyị egwute mma anyị jee ije ụbọchị eke anyị ejete ife anyị jee ya ụbọchị oye anyị ejete ife anyị jee ya ụbọchị afọ anyị ejete ife anyị jee ya ụbọchị nkwọ na anyị ejete ya ife sị na n'ihu n'ihu ka anyị na-aga ije a pụtara na ndaachi azụ adụghọkwa uru na egwu a na-achọ ịgba kịta na a gwara ha na ikoro ikoro akarịgokwa egbe mbulu akarịgokwa egbe mbulu wee na-asị na ndị na-esi ngo na nke ikpeazụ na aka ka aka ya agbaji aka na otula odi na-egbowe ife na-ada nnukwu ofu onye aha anụ ụda egbe na a pụtago na ọ ka obodo wee dụ mma n'ife a na-eji ife a ewee na-akpọku ala igbo na-akpọku ndị mbụ na ndị egede na-akpọku ndị nna anyị fa ndị buru anyị ụzọ wee gbawa ọsọ na ọ bụrọkwa n'ike anụ arụ ka eji eje ee na ọkụ a gụrụ nwata n'aka na ọ ya ahụgbu ya na ọ kwanụ ife anyị na-ayọ na o nwekwanụ ife anyị ma na ụmụazị ka anyị bụ wee na-asa arụ n'afọ n'afọ wee na-ayọ unu ekwenu anyị anọ na ka anyị kpaa tụọ alụ kpọta na-asị na mmụta aka na mmụta na-azọ ndụ ife anyị na-ekwu na anyị ya amụta oyibo mụta igbo mụta igbo mụta oyibo ka mmụta wee zuo oke na anyị aha ekwuzi okwu ịmụta sọsọ oyibo anyị na-ekwu okwu ịmụta igbo ịmụta oyibo ịmụta igbo anyị aha ekwukwanụ okwu ka amụta ya anyị mụọ sọsọ igbo na oyibo abịago na a ya achụ oyibo achụ ee na anyị amụta ya nwa oyibo ka o wee baala anyị uru mana ife anyị na-ekwu na ife bịara abịa ya abịagbu nke nọ anọ na nke nọ na anyị emekwanụgo na ọ ya anọgbu nke bịara abịa mana ọ daa n'onwe nke ya na ụmụ bịawa ibe ka nke nọ anọ megonụ nọgbuo nke bịara abịa na tenant aha aka landlord

nweta hot anyị eweta hot ka ife a na-ekwu wee na-enwe ilu n'ọkwụ nkwụ ka m ji na nkwụ obi aṅụrị hmm? na ije a na-ejekwuru ọ ya afụ ụfụ mana na ụfụ ya na ọ ya adị atọkwa ụtọ egwu na amụ ka eji achụ oke onye wee iwe ọ karịa njọ wee sị na ị ya adị enwe aṅụrị na eke na-enwe n'oye na-enwe na afọ na-enwe na nkwọ n'afịa na anọ ụbọchị na anọ igbo nwere ekwunu nkwụ ebe a ya akpa maka ịta ọ politiks ka ọdịnala
si bido na politiks do
atụghị esi ka a hapụ politiks ekwu maka ya akwụchagoro maka ya ife m ma ọ na onye ruo ya nye gọọmenti sọpọtụ na gọvanọ mee ọfụma ọ ya abala onye elu baala onye ana ụmụ anyị ekpere gọvanọ ekpere ka ọ ghara ime ọfụma ma ị sọpọtụ ya bụ ivotu ha olu inye sọpọtụ na Anambra dị mma na ọ baara anyị eh? hmm. so na mmadụ mmadụ aya agba abịa n'ozu adọwara adọwa mmadụ eh, ya agbakwu abịa n'ozu nna ya amaghị na ha so onye amaghị ife nwanne ya ebulu ọgụ wee bịa so na ekpere anyị ekpere gọvanọ wụ ka o mee ọfụma ka o nwee ume wee lụọ ọrụ e tinyelu ya lụọ ọrụ ya lụnụ ọrụ o nweghị ife ọzọ but mgbe enweghị ọrụ nọ n'ụlọ ebe afta 8 keke nke otu onye otu na-ekwuwara bata na be anyị butere ihu nke m ahụ gbugharị ya na-apụtapụ iro mụ nwa na-achọ ọfụ nwanne m nwoke mm. mgbe ahụ o gbugharịrị with speed ahụ ịpụta mụ nwa wee speed pụtazie cheri ebiri mm. pụta kwụsị ya ọ gakere ife nya n'ime ebe o bido ka ị chansị m o nsị bata be m na-ajụghị ife batara na chansị m eji nwekwara egwu tinye aka na ike n'okwu nke gị a bụrigoro eti gị

so imagine now na elili a akụsi na nke a ọkọtụgo nke a megolo kọtụ ọkọ ha na nkwado ọkọtụ kwuolo ife dịka elili eji akwa akwa weave otu a ka naijiria obele ife now so that's why I need the lead care for bụrụ na ị just na-ekwu ka a ghara ịkpọtakwu onye ọhụụ nọ asịzie nọ n'aka nwanne anyị na anyị na-akwụ ọhụrụ nọ n'aka nwanne anyị ga ibe niile na-ezigbo ebe gono if I need iwu if I need anyị na-ekwukwu onye Igbo ka anyị kwuo onye ya wụọ na kpugha na o megono

ego niile ahụ a na-eketa from Abuja na-eke onye ọbụla gwa m nke enweta ha mere nke enweta n'ala Igbo from the five eastern states um, ife niile a ka ị aga oil producing states ka enwere for now though na-aga igo Anambra mana Anambra oil ebidobeghị ime anything na Imo na

ama m na ị na-aghọta nke a na-amaza onye ọna na-amaza n'obodo mmadụ ka esi eweta ị sị na unu na-contribute ji niile unu na-eri o nwere ka ọ bụrụ na ị lipụrụ ji within two or three days na ọkwa mmadụ na-akọ ya onye igbo na-akọ ya ị nwere ike na kịta pịa tomato rice stew ọ stew ahụ e ji wee mee stew ahụ na ọ na igbo ka esi wee weta maka mgbe unu nọ na-ekwu sọsọ nke unu na-eme asị na onye ndị ọzọ just fịkọsịa aka nọrọ sọsọ na olili olili maka ọ dị easy ịdị na-agụ ife mmadụ melu ife mmadụ melu mana ịchọ ha asị he who must come to equity must come with clean hands maka it's easy ikwu na ya na-emewu mana ekpewe ikpe ekpewe ikpe ị dị sure na ikpe anya amaghị ama m na ị na-aghọta ị dị sure na-ekwu ya niile ekwulu okwu ka ị nwetakwuo ọ dị maka ịmara ije ebe ka ka ndị Igbo si ekwu dị ebe ha na ụmụ nwaanyị bịalụ mmemme si na-enye ego na ha atụwa ha anya inye ha inyekwa ya olikwe na ajụ ya na ozuli ọ sị na ozuli mana ọ dịkwa ọ sịghị like imezi ife ndị Igbo na-eme na onye eligo ajụ ya na oligo ọ sị mba na olibo ka ezi ife jinu ọnụ ọ ya ka anyị na-eme amalụ na ọ ya ka anyị na-eme a ga na-ebesi akwa ike n'eziokwu na eziokwu na ilibo whereas na iligo so we should stop it ọ ya wụ ife anyị na-eme ma ha ahụta idukwu serious na-ekwu na a na-emewu mana enenewe ya ọfụma ịdụ sure na a na-emewu ọ ka mma na ịpụta sị na na area ka a na-emewu maka argument ndị Igbo ma ahụta ha kwuo ebe a na-emewu na na-emewu generally onwe na-asị na ndị Igbo ka nwe ana na the whole of Nigeria unu ka elesi unu ka ego ana na mba ndị ọzọ And so na ndị mba ha na-eresi unu ana ọ bụrụ eziokwu maka ngwa ya eziokwu dịdị onye Hausa ya abịa ego ana na Ọka ịfụna na-abịa ebe a. anyị emelie nnukwu meeting o nwere onye Bini nwere ụlọ n'ime mkpọ Ọka ị ya afụ na ya nọ nwayọ ị fụ ha na onye mba bi around here nwere ụlọ ị ya notice na ọ nọ ọ na-anọ nwayọ mana anyị nwa ya eje obodo ọzọ na-enye mkpọtụ ka ife o gosiri o gosiri na ha anabatara gụ o gosiri na eme gụnụ na anabata gụ mana anyị pụta onwezi nke emere gụ onwe ebe emejọrọ ị na-abazie ị na-overblow the thing that is what I don't like we overblow it ha ma ekwu na ha emewu ndị Igbo we overblow it we overblow it out of proportion onye ọna na-ata afụ na Nigeria let's admit that fact first as ndị enweghị anything and onwe ndị na-eri ego Nigeria let's acknowledge na ndị ahụ na-eri ego Nigeria na onwe ndị Igbo so na ha emezina na onwe just a certain people cabal si from a particular place na-eri sọsọ the money na ịmụ ụmụ nwanne anyị sokete ga Abuja so erisie ike so ka ife anyị na-ekwu but we don't want to say those things ekwuona m na onwe onwe Eastern States onwe anị Igbo onwe nke onye Hausa wụ gọvanọ onwe nke onye Hausa wụ gọvanọ so ka ife anyị na-ekwu what are we saying so anyị ga-adị very frank ka anyị ghara ị just iji iji iwe na ekele anụ ụmụnna na-eke ihe oru ee gbaa be gị ọkụ ọ na enyeghị otu i si chọọ wee gbaa be gị ọkụ let's not do it ọ dị nnọọ ka ife ndị Ukraine na-ezuzu bụ ụlọ ka a na-anụ bụ agha nke anyị meburu before bụ ụlọ ka a nụrụ ya onwe how many places na that ebe ahụ n'ụkpọrọ ka agha jelu nna m missi school nna m na-agụ na Delta there Ughelli onye ọ na ndị Igbo natawara be ha ọ bụrụ eziokwu ndị ndị ọzọ na-agụlụ akwụkwọ ọ nachigha afụ na ọ nọ JS3 by the time agha bili na ndị classmate emenagoro ha gụchaa na secondary school na-akụzi nkụzi o nene otu ọ ya-esi donozi na class ka ndị classmate ya esi akụzi na-ala onwe jebido business ọ na-ala onwe eje bido business so anyị na-akọ ka ife a like just like ife anyị na-ezuzu na asị na anyị na-eme sit at home ndị ọzọ a na-azụsiri onwe ha afịa onye igbo na-azụ afịa na-eme business aghọtaghị ife ị na-akọ na-enene ife ọ na-elu ụzọ bugagoro business ya anị Igbo bujewegoro ebe ọ ya-esi wee join ndị na-eme business ekwugo m na ever since na ọ business ka ndị Igbo na-eme onye eme business ahị ekwu okwu ada achọ ife na-ese okwu onye ọ na-eme business ahị eje ebe ife na-ese okwu maka o needi peace for business ị ga ịda na-aga aga anyị adị amụta ife anyị adị eme ife ka ndị ndị nwere ọgụgụ isi so kịta abụrụ ife anyị adị ekwu ka ị ka anyị esi wee mee ka obodo baa anyị ka be anyị dịkwa ka anyị fụkwa ndị ọcha ka anyị fụ ndị ya-esi mba ọzọ na-abịa naijiria otu anyị wa si esi ebe a eje ebe ndị ebe ndị ọzọ

agwa onye ọwụna na mụ nwụrụ na mụ a wụ chairman Ụkpọ ka nwụrụ ee na anyị ekwu ka emegharịa new election tinye onye ọzọ and etinye onye ọzọ na ya ya abatazi n'ife a na-alụ so ka anyị chọọ onye yiri m jiri replace m ọ ha eziokwu anyị wee chọta onye yiri m wee jiri replace m kwuo eziokwu onye ahụ yiri m nwa ahụ apụta ha na outside na ama ụkọ ikwu okwu ọ na ndị mmadụ a ya ama a ya asị na onye a yiri tobenna mana na ọ bụrọ tobenna unu na-eze na ọ bụrọ otu a ka eze tobenna nene ka o si dewe aka nkwuchie okwu na ọ bụrọ otu a ka tobenna si edewe aka nwere ya eyi mmadụ n'ihu ma ọ na mana onweho ka ọ ya esi wee yie na movement na omume n'okwu ọnụ amaghị ma ị nwere ike mụgodo ije ị nwere ike just ka ọrụ wee nwee isi ịmụta ije dị ije mana mara amalị na ibu na ije ahụ ị mụrụ amụ na ya make sure na ihe apụ apụ steady gba ka Maka na ịbụ ọgwụ ebe nke. ọ ya were one day ọ ya were one day ya emekawa igosi na ee na ịba yiri ife a mana na ọ bụrọ ya ịma ndị awụsa one egbuna n'ala igbo between last year and this year hmm. mana ọ nọ onye igbo now ịnụ ha na egburu onye igbo ofu ma ọ bụ na north now anyị ebido anyị na-enye ojichukwu ịma nke mere n'ihu n'ihu just as in nke onye ma just last month egburu na nnewi a mana ọ nọ ọ wụ onye igbo now egburu na enu ya na-adọnọ ọ nọrọ ebe a na-aṅụ nkwụ ma ọ kaịkaị onye ọ na-ana So, ịfụ na ya agwa anyị ebidobeghị ịgwa onwe anyị eziokwu onye ọ na-achọ ị solve problem ya a sị na problem half known is half solved mana identify ya a problem or if you wrongly diagnose a problem you solve bohode that problem ibidobo as in ibi ekobohe isi so we must tell ourselves the truth na ya akpa ife m work of politics ka anyị gara ee niger delta ọ na ka otu ndị nwenu na ndị igbo so ndị igbo so like delta state now ịma na a na-ekewa ee like i nee anya ee otu esi ekelu asị na side a wụ like okene na anyịwa wụ mkpọka ọ hee ọ dịka ụmụ eze ọ bụ awụ sọsọ okpuno that's mkpọka mbanakwu na okpuno ọhịa based on otu esi wee kene ala ọ bụrụ eziokwu mana ị ya ama na ụmụnne anyị nọ na mba na eze so assuming na ọnọ state ka ekelu na ndị ahụ abaigo another state maka actually mba na eze nọ n'ime obiọfịa ọ makazị nọ within us ka anyị ji wee wali ya n'anya kwuo na that side ka wụkwa okpuno mana ịchọ inene geographically na mba na eze nọile onwe ya n'obi n'obiọfịa na ị nenekwuzie ndị obiọfịa ahụ kwa most ndị obiọfịa na ndị ụmụ na anyịwa anyị wụkwa nwanne mana ekena kwuo na ndị a wụ ndị na ndị a wụ side a akpọ ya afa so ekewe ekee state ndị banyere side a ụmụnne nwee ike banye saịdị a ha banye ga-adụzi ka ọ- na ha wee abụrọzi ụmụnne gị ụfọdụ ndị delta steeti ahụ bụ ndị igbo wụ from saịdị anyị a even ndị ibuzo a na-akpọzi ibusa kịta nwa na nnewi a ka ha si wee jee that saịdị onye gbara ọsọ ọchụ ị ma na ị wụrụ nnukwu mmadụ gboo gboo gboo o nwee ife i meta na-agba ọsọ bụrụ nna ke ma ndị ma ndị ego na ndị ọkwụ aka ahụ ma ha ya enwe ndị ya eso iche ahụ maka ndị ahụ wụ ndị ego na ha ji wee bili ụfọdụ wụrụkwa ma your slave ma ndị na-alụrụ gị ọrụ ma ife niile ha pụọ jee another place jee setụlụọ wee bidokwa onye gbara ọsọ ọchụ from Nnewi ebe a bidoro Igbuzo mana echi anyị ekwuzi na onye Nnewi nu ọ bụrụ na onye Nnewi onye Isu ụfọdụ ndị Isu sikwa ebe a gbaa ọsọ mepegasị ya ife ife na ee so otu a ka ọ dị so ị bịa na some part of Niger Delta o nwere ndị Igbo nọgasị ebe ahụ ee mana ife anyị ma ọ na ndị nọzi saịdị anyị a ka anyị nwere ike ịkpọkọ igbo ọzọ. maka ma a sị onye as- onye si na ọ bụrọzi onye igbo onye igbo si na ọ bụrọzi onye igbo ya nọkata je na-aforce ya maka ife at times ndị a na-ekwu maka biafra ma like onye ha sigo na ọhọ onye biafra ma ọ bụ na ọ bụrọ onye igbo though na afa ya wụkwa emeka si na ọ bụrọ kee ife ị na-enyere onwe gị nsogbu ife na-enyere onwe gị nsogbu kee ife ị na-aforcerụ mmadụ you can take a horse to the stream but you can never force a horse to drink water hmm. ndị Igbo na-akụka akụka ọ dị nnọọ ka nke anyị na-ezuzu na-asị na anyị wụ ndị Juu onye Igbo nọkata o mepee ọnụ si na ọ wụ onye Juu kee ka i si wụrụ onye Juu ọ maka na ndị Juu dị na Baịbụl maka unu na-elevate Baịbụl ndị ndị azụ na-ekwu na ndị Juu ụmụ Chukwu let's assume na ndị Juu ụmụ Chukwu anyị nwa wụ ụmụ ụmụ onye ndụ ụmụ nkapị obodo o nwere onye kere iche na ala ụwa let's assume na ọkwa a sị na chukwu kele onye ọbụla so ka ezi na mmadụ na-aza na ọ- na ha wụ ụmụ chukwu Onwe ndị Eh, oh. ife ị ya-aghọta na success has many children and fail- failure is an orphan

onye nwe ajụjụ anyị si eme onye nwe ajụjụ ọ na-ajụ ya na-akparịta ehe question na-asị na ngagharị ka nwata ji eto wuru mbugharị mbugharị were ele mbe iwu na-egburiri ya ọkụkọ ma ọ dị ma ome nwanne bịakọ
mba igbu ọkụ ụbọchị ọbụla igburu ọkụ ị na-enye ife ahụ nri ụbọchị ọbụla igburu ọbara nri ka ị na-enye ee ụbọchị ahụ ụmụ ụbọchị ị ya-ewepụta nke inye ife ị na-emedo nri yes ihe a na-edewe n'ihe nunu ọ dụghọrọ possible ị da na-efepụ ọkụ isi igbu ọbara ghara unless na ị na-eme dibịa mbọ ha ife ọjọọ na ị na-eme dibịa ịma na ndị na-abata a na-alụrụ ọrụ ka nke a n'ihi adị egbu n'u- ị na-egbu ọkụkọ like onye ahụ na ife ahụ ikwuchi okwu ị ya-esudo ọfọ ọ bụrụ ya so ọbara ihe eji wee ọkụ ihe eji wee medolo onye ahụ ị ya-egbusana ya enu na ọfọ ife onye ahụ ji wee bịa bife i wee sudolu ya enu na ife ahụ na ife ekwukworo na ife ekwukworo n'otu a ka ọ do mmụọ pụọ jee jee lụọ ọrụ ama m na ị na-aghọta mana apart from that ọ na ife ị na-eme on your private ife na ị na-eme there is no o nwe ka o si wee dị possible ee eh? unless ị sị na ndị na-eme ife ike like let's say for example n'ụmụ ndị na-emesi ife ike need na ha need na na-propitiate every day eh, mana ụdị ife ahụ wụ ọgwụ a ya-adị enye ya nri ka o wee na kwada ka ọ na-eme ife na ka ọ na-asụ- ọ na-asụ pụtụpụtụ steady mana ọ nọ normal chi gị na ndị ichie na-emedo o nwe ka ị ya-esi egbu ife nu everyday o nwere onye nwere that kind of ife na resources ọ dịghị possible now agwa gị na why e ji why e ji emedo ife first first ọ dị nnọọ ka ọ na ife set up like chi gị ma ọ ife na na that day na set up na ikwesị igbulu ife but let's assume na ị nweghị ego iji wee gbuzie that day na with time ị maago na ikwesị igbu na why e ji egbu ka o wee dị complete ihe enye ife aha na ọbala signifies life ama m na ị na-aghọta ọbala signifies life ọ bụrụ eziokwu mana life ọkọ na life ewu awụ the same so that if e gbula ọkọ mesịa decide ya ka i gbuolu ewu ife ọ mean na increasing life that thing ama m na ị na-aghọta i gbukwuolu efi ị ma na ị increase le yes ị na-increase life ị na-increase ife ahụ na ife ahụ ị na-eme ebe a niile increase li ị na-increase the potency so na why ife ndị mmadụ ji egbuzi human being na human being wụ the highest the highest ọbala o nwe ebe ọ na-alụ ọbala ọkụkọ na ọbala ewu o nwe ebe ọ na-alụ ọbala ewu na ọbala efi i wee je butezie human being ọ wụzi na ife ahụ highest as that's the meaning of ife ahụ ndị Christians ife ndị Christianity na-achieve egwu ahụ na God gbuzili nwa ya nwoke that means na ọbala nke ya na nke nwa ya bụrụ the same na nwa ya nọ na higher level na ọzụchukwu the highest aja a ya-achụ achụ o si the meaning of the teaching amahọ m ị na-aghọta Eh, eh, mana the only aghụghọ dị na ya ọ na-ekwu na achụchago na achụchago the highest aja the highest problem adịgo solved ụlọ problem ka na-abawanye ị fụ na aja ahụ ezuhọ a ga-ada achụla aja na-aga a ka ya da achụla aja na-aga amahọ m ị na-aghọta ee so n'ife a na-atụ nzu na-awa ọjị na nke a wụ daily ị identify with that thing daily ị na-egbu ọbala ọ ka ị na-enye ife ahụ ị na-identify with daily more life Ebe jụwe jụwe ebe a ọ ya. O pasta.

anyị na-ada akụzi some wrong things some people pụta sị na ị kpọtụọ chi ma nke a ka ife gawalụ na i gee nụ my teaching nna ada ikwuwe my teaching ị da emedo chi gụ na ndị ichie ka i bute ego That's why m ji agwa people ni ine ife ị na-emedolu chi gụ na ndị ichie ọ ka ị mara ha ka ị identify ya with them amahọ m ị na-aghọta that's why m ji agwa people na ị na-ekpedo chi gụ na ife ya adị egwu ewu na ekwena ka ife na-eme ego nụ mee gụ ọ sị ị sị chi gụ je butelu gị ego ọlụ chi gụ abụhọ ka o je butelu gị ego ebee ka ọ ga-esi bute ọ na-alụ na bank ọ ya-ezu ohi ekwena ka ifele mee gụ it's like nwa- nwata nọkata ọ sị okay na ya enweghị nna ọ maghị na o nwelu nna a gwa ya na i nwelu nna o jelie nne kpọtazie o teta ụlọ otu nna m je butelu m ego ọlụ nna gị ọlụ nna gị provide for you ọ mara oke nke lughe aka ọnụ nke ọ ya azụta ka o make sure na ọ zụtara ogono oke nke lughe aka ka o make sure na mmadụ anapụghọrọ ife wu olu efada ọ na-inenele inene ihe ife nna agwa ị make sure na ife na-emehụ nwa ebe ọ nọ so people have misconception ife ọlụ chi ma ọ wụ ndị ichie we try to believe na ọlụ that thing wụ ije butere ya ego jụzie nke ahụ ọ baa n'ụka ebe ini ya ego nwa ebe ị ga-eye if ọ na ị chọ ka o je lụọ ọlụ ka o je butewe something ị mana ihe createbie mma akpụ ya ihe createzi ọgwụ ya eje lụ that thing ife ya ebutelu gị ego ngowa

false doctrine eh? because you you ịghọta how, how life works ebe nsogbu dị ife ị na-ekwu na a address in this particular issue ede m maka either last week na my page na my page not my my main this thing my page na facebook book page three major beings

yourself nya mela at times na o nwere ike i kpehode ekpere o nwere ike iwe wee i kwuo something as in i kwuhode anything esi m eme onye efe a nwere ike ruo 24 hours ị nụ one bad news about that person they don't happy sọsi iwe

ee ka anyị assume na ị wụ Christian i sekpulu ala megonụ kpee ekpele na ị ga-ekpele most people na-ekpe ntị m na-ekwu ya steady ife ha na-ekwu wu, my god where are you my father where are you gbọ ka ife my god mean n'igbo chi m chi lee ebe ị nọ to you ị na-ekpe ekpere in a Christian way but you are calling on the actual force ị kwesị address that prayer to and then you feel steady na ị nwa anwa kwu ha na chi wu na ị callgo that being into question ọsọ ọ na-ekwu my father who art in heaven o nwe enwe ebe heaven dọ ebe ọ na ndị mmụọ nọ wụ heaven ị kpọwago ha especially ọ na ife ahụ wutere wu m na-ekwu ya steady o nwere ife ya eme gị here as in that thing break you maka you notice ya most times ife ahụ dọ so pressing to you na-eso na ekpere a na-aza well ama m na ahata nke ahụ dịkwa na-achọ ili isi wu so n'ife na-eme at that time ụlọ ndị ichie be nna unu ha nọrọ ebe ha nọ ha sị na ife a wụ nwa ha na ha agaghị ekwe ka ife ka address ya this issue ọ na ọ chi wu ka ị kpọkuru o megonụ ọ sị ka e mefe na ọ wụrụ your own maka o depend even in real life o nwere problem go ya solve ni si na ị gbatalụ nke a need anybody ije solve ọrụ onwe ọ bụrụ eziokwu nwee nke wu chi wu let's say na chi ụ dụ nnọọ ka a mentor in real life maka ife chi ụ dụ ị nwee parents in real life ọ bụrụ ịnụ mana ị nwere ike nwee mentor onye na-edu gụ o nwere ike ife mee ihu ndị ndị Igbo si na ọkọ kọọ mmadụ o mekwuru o jekwuru mmadụ ibe ya o nwee nke ya wụ problem ị ya-encounter je call your family members sị ha bịa solve ọlụ ha bịa help ọrụ ọ bụrụ ịnụ otu akpa ka ife ahụ ka na-eme na mmụọ ama m na ị na-aghọta otu a ka o si eme na mmụọ so that's why people pụtara na-asị na ọ Jesus zara ekpere nwere ekpere Jesus Jesus adazi ekpere anybody i'm saying this categorically once na ị wụ onye Igbo Jesus azanụbụrọ ekpere gị ife ya ajụgoro mmadụ na Jesus nwee existiri let's assume na na Jesus e exist na Jesus wụ a fiction e create na bible have you ever thought of that possibility so ọ na ohe existizi keezi onye na-azazi ekpere ahụ now this is the problem ọ na ị mehọgasị these ones that's why o nwere age ọ ya na-elu in life things ana-adịzi more difficult why what happens ife anyị na-akpọ wụ midlife crisis mmadụ ruwezie 40 na-eru 50 na-eru 60 emehọgasị people ị kwesịrị ịkpọ ọ na-esi ike ị ma why why o ji esi ike ị kpọ chi gị ahụ kpọọ my father ọkọọ why na ha na-aza gị ekpere since mana ikwu home ego ma ha that's why ị fụ some people nwe time ọ ya-eluzi ife niile aghasa na okenye o jewezie mgbe o bidozi icheta mmụọ asị na ndị nna nna ya na ha sị na ha na-echetara ha bụ eziokwu most people na-eje n'afa welite ha ekwuozi na ndị nna nna ahụ sị na ihe emegolo na ihe echeta fa asị gị na chi ụ na onye ụwa ahụ na-ewesalụ gụ iwe nke ezigbo na-ewesalụ gụ iwe na omee na nke a mee nke a mee nke a mee nke a o mechaa i jee nye testimony na church bi ha ji bi ha ewu sị Jesus mma mma mana ọ wụrọ Jesus o nwe ife ndị niile ahụ ị na-akpọ melu so o nwezi time ọ ya-elu ha ya atụpụzịrị ha ọnụ ị na-afụ life onye ahụ ana-deteriorate so ife na-eme some people because no nwere some people grace ha ji wee bịa ụwa ka ukwu so some of those people that grace na-etake ha far o nwere ndị grace ha na-exhaust before ha na-erute thirty ị fụ grace ha adịgo exhausted and chi ha na ndị ichie ọha afịalụ ndị ichie ndị na-ebu ụzọ arapụ mmadụ maka ekwugo na nwata amahọ nna ya amahọ ndị ichie and the rule wụ onye kene Sunny Sunny ekene ya so o nwere time ha ya eji wee lụrụ ha ahapụ maka ha maala na ị bụrọ nwata ọnụ ndị ichie na family ma chi wo emake sure na mmadụ lulu a certain age except for onye assign ya anwụ gboo ma ọ bụ onye ife meta within the family demand na ya egbu nwa ya ma ọ nwụrụ or something that way different thing mana all things being equal na all of you make sure that you grow into a certain age ikwesịrị ịma na itopụtago ịmụ ife ikwesịrị ịma ihe elizi mama thank you mama papa thank sir ịjụ na ị ya amụ ife ikwesịrị ịma with time ahapụ ị na-afụ onye na-emebu ọfụma with time ife emee gụnọ ọ na-ahakọsị ọ na-awụ little little sign for you ikwesị ibido nwa ife ka ije chọwa ife na-eme gị ihe ekwe ị na-ekpe nyawo ekpere ị na-increase fasting na-increase tithe ife a na-etipịa mana some people due to na the first one wụ yourself some people na-enwe grace na-etake ha for a very long time mana o nwere ebe grace ahụ ya elu ọ gwụ ka ego dị na account ọ gwụ ka ego dị na account ha the producer na ndị nollywood sokwa anyị nọrọ taa mbe mbe mbe ya ya na-eto dododo ka m wee lahụ ụra welcome o amụghị na aghọta so o nwere ndị agwa nna ekwu ya site gị mmadụ niile ararụ stop deceiving yourself ụmụ onye ego na-eyi eji ife amụtara m that one very well na secondary school or university o nwere one particular person anyị commit ha na mụ na ya nọrọ ọ ya na a ya enwude m ọ ya analịlị and a ya eme gụnụ a ya enwude m na-emake sure na mụ na the person enweghị n'ife na mụ niile ndị Igbo agwago na oke solo ngwere ma mmiri ọ kọ ngwere ya akọ oke so aka niile ararọ some people pụtazi ị na-enene some people ị na-asị mana onye a onye ahụ eme fan ife na-agara ya gụ na ya nwa ịma grace o ji wee bịa ụwa nke gụ na ya ofu that's why you must know yourself Socrates sị gụnọ man know thyself ị ya amalili onwe gị ife ha na-ekwu malụ chi gụ malụ ndị ichie i nwere ndị ọgbasa ọha taa ha ya dị o nwere ife ha ya wakwanụ ya ọjị ha ya ekpebenụ ya ekpele ọsọ ya gbanwụrụ n'ụzọ ndị ụka ma ụzọ ndị omenala ma ụzọ ndị alakụba ma ụzọ ọbụla ị chọrọ isi wee bịa ife ọ mean wụ na onye ahụ na onwe ezurọ oke wee bịa wee bịa ụwa maka ife niile a wụ guide and support system edewelu onye bịara ụwa chi ndị ichie ọgwụ wụzi extra support outside the normal support system mmadụ kwesịrị i-use amam ị na-aghọta so onye na-apụta na-asị na o kpere ekpere na jizọs zara ya ahọtabụ otu ụwa si a-work o nwe jizọs zara jizọs azabụghị ekpere onye igbo m na-ekwu ya quote me anywhere wee wụrụ nke isikwu n'ala igbo wee kpee ka ya bata bịa zaa ya ka ịfụ makana a na-enwe obodo enwe mana m na-akọwa people ada ahọta a na-enwe obodo enwe a foreign mmụọ aya anọkata si foreign land bata ebe eza ime ife na ikwu mmụọ nọchiwelu ụzọ amam ị na-aghọta na the spiritual realm e nwere order onye edewe na ekpele ọnwa na society a na-apụta nọ ndị anyị adị e-take care ya ị sị na ya hijack ya adị eme ya eme m ka na-ekwu ya steady na police sigodu Abuja bịa ibu mmadụ na Nnewi ọ land ha na Nnewi ọ ya atụ ọkpa na police station dị na Nnewi ha agaghị ana straight jewe be the person je buo the person jewe Abuja ọ wụgo case of kidnapping ha emebigo case ahụ eje ha na court the person je court emebigo ife ọ wụwa case of gụnụ kidnapping so a na-enwe order all in life ka people na-enene na-edewe ahụ na life enweghị order mana ị chọọ inenegodi ị ma na even na this physical world anyị na-enene nwere order

ife lu unu n'aka n'aka sị na ọ ga-akpata na ụkpa alụlụ alụsị ahụ nweghị ofu mkpa alụlụ bite nọ na-enene unu na-enye unu ife onye ọcha na-enye onye anyalị
m na-akọwa ife a ndị mmadụ ha eme like o nwere ife m na-akọwa some some of these things i don't force myself for you to believe ife m ma wụ na ọ sọ time m na-ekwu ya steady na onye ekwetahụ n'ụtụtụ ekweta na mgbede ekweta na mgbede ịjụ n'ehihie ekweta na mgbede itido ha anya ị na-eme itifa asị ha kee jizọs ị nọ na na mmụọ sị ha na-echọ ịfụ jizọs asị ya, ka ịbụ onye ala akụ ya n'ihu asị ya "Ji- ezi onye ezi onye ezi na ị chọrọ ịbụ nje nke a amaghịla ya amaghasị um, eh, mm, nwanne m I am very delighted ị wee bịa taa mm. nke ana m e-follow mm. efere ebe ị na-eme na your YouTube channel mana mgbe ụfọ like Sundays ijegharị meeting na nke ndụ chance tata adị m mm. adọ m chọta adụ m chansị wee sị na mma mm. abịarịrị ebe a mm. wee chọba ụzọ ịmago na ndị bekee sị na there is time for everything mana eziokwu anyị ma abịago mgbe ndị be anyị ga-aghara anyị nata oge ahụ bụ ugbu a maka o juru m ahụ na ọ na-awụ ndị be anyị na-eme ejije ọ nalụ na be nna m bịa na obi ndị ichie ma ọ bụ na obi mmụọ ndị m ji akpọ ha m afụ ụmụ okorobịa ndị ntorobịa nọzi ya ha rụzika na mpụ a fụ onye na-eme ọdịnala a sị na ndị ọgwụ maka ihe ọ ja qualify ya Ihe ọja ị ga-atụ ya. akwakwa ya anyị nwa Ndị dibịa. ị na-ejekwu ị na-ejekwu na bie and o nwegasịrị akwụkwọ ndị bu ụzọ dere mm. m gụsịrị wee nwee conviction one of them bụ arrow of god mgbe chinua achebe kọwara maka ezeulu mm, chief chief priest of idemili deity mm. and the young reverend father ọ na-asị ntị ihe nwụrụ na irongwodo that was anya ada so ị fụ na that power adịgo e nwe principles wa na-akpọ spiritual principles hmm. and if you want to prosper in life you are, you align with the spiritual principles nke si na be nna gị hmm. ị gakwata that bible ndị nna anyị fa mis- misfired bụ o nwere ife o nwere ebe ọ na-akọwa sị onye gaa fee chi nke nna ya fa efu na na onye ọbụla each lineage nwere chi nna m fa fere not only that na jizọs a ha na-ekwu ugbu a i have not come to destroy ife ndị nna m fa A- abịa m ime gụnụ Modify. add ya add na nke nna ya fa ahụ. Na- ehe. na nke nna ya fa ahụ. Ehe, so ndị nke u ihe amekwago na ime ime ka jizọs a ọsịsị niile eme ka ime gụnụ ị addkwa nke ru i destroy nwa nke ru e-destroy so na mgbakọta ozi ọma niile a na-ezi omume ebe ekpere na-ekpe na gịnị na ezi omume do the right thing dịwa iche na mmadụ ga-eme gị ọgharị gị mgbe e mere mmadụ kwụba aka gị ọtọ bịa ndị gị align with your ancestors ndị mere ife dị mma mgbe e nwe ndị mere ife ọjọọ align with them then ụzọ ga-adị mma ife ga-aga ọfụma mana ọ bịara fịa many of us ahụ because matakwa ghọta imejụta ghọta bụ na

generation however ndị mụtara anyị kọntributuru for example n'ebe m si pụta kịta bụ nnukwu obi nna nna ha nọchaziri o nwere ife dị na nnewi na nnewi a abụrụ m onye nnewi anụgo m ọ na ọbụla na nnọrọ emee m ihe a na-akpọ documentary or investigation about the foundational system of that clan or the community. So 2018 na I made a documentary about Nnewi. Mgbe igwe na-akwado ime ọfala, my crew around the documentary. So I got to know some things about Nnewi Foundation. You know, aside of Uruagu, o nwere ebe a na-abụ ndị diana bichaziri ebi ha oji ikenga ada enyifa line straight a na-enyifa tinyefa na ọba fa na uche a na-agba ebe ebinye n'anya that was the kind of person my grandfather was a very strong traditionalist ọfọ niile o nwere o nwere ọfọ dị one very peculiar na ala Igbo a na-akpọ ọfọ ọtọnsị ọfọ ọtọnsị bụ ọfọ ndị Nri na-eji akpụ arụ ọ na-aga ọ na-enye ọ ga- ọ na-enye mmụọ niile nọ n'ala Igbo nri because ebe ọbụna mmadụ nwụrụ asị na mmadụ kwụrụ ụdọ ma ọ na mmụọ a na-enye nsogbu na na ya akpụ arụ na mmụọ dị otu a ọ bụ otu ọfọ ha ga-eje nwere ọfọ mmụọ niile ahụ nri kpụọ arụ the man nwere ji ọfọ megide ọfọ ndị ọzọ niile o ji eje ọfọ mana mgbe ọ nwụsịrị ọ hapụrụ ndị ndị ụmụ ya soro ụka ga-emebi ife niile ahụ mana nke kpebiziri famili nwegidere ọbịa were kịta bụ ọfọ ndị ichie eji enye mmụọ niile ahụ nri

so mgbe m bịara dozibezie those things mụ na ndị a bịa kọmuniketi iwe bụ mmadụ kwụsa gị na ndị ichie na-akpa nkata abịakwutebe m the first mmụọ bịakwutere m bụ Udo mgbe ahụ mmanụ na mmụọ niile nwere symbol na ọzọ some of things ọ na-amanye furu ụzọ dị akastịwa bindịwa abụrụ cast na bind the first time agwa m ji eme ife dota m dị n'okpuru peace m were nwa akwa ọkụkọ igbo na ihe a na-eji amegharị nke na ha dị m ego ọrụ ife na ọma ji ka a na-emere m I should go back to my father's house ga were akwa ọkụkọ igbo na na- na ihe eji emeka ha hụ na na the man mere ihe a nweta ihe ya dobe enọrọ m ụwa ọgbakọ ji dobe otu a na ndị ọzọ afụrụ ụzọ ndị ọzọ adafụ ego nri ma ha ji abụ nka mmekwa magic ga na-apụta kpụ na ndị iwu odogwu odo n'isi onwe wee bịa ụwa na ọ dị mma nụrụ bụ ụwa amakwana m ihe a na-akọ n'ụwa
ọna mgbe m kwuru maka even your own self non goa anọghị mgbe m kwulie na so na at times non goa wee onye na o nwe ndị na-akwado akwado na ha akwadola akwado wee bịa ụwa so na at times ị na-enene na onye ahụ eme ife a na ngụwa nna bụ nwanne ararọ na-ekwukwa so ahụ na amụrụ odogwu isi wee bịa na ka m ji afụ ụzọ na ndị ndị anụ nwa nne ji m na ma ndị ọzọ my cousin ha da afụ ụzọ so na ọ mụ ga-ebu ụzọ kwụfo ndị ọzọ ebusoba m n'azụ were m akwa ahụ eje m eje m goro akwa ọkụ igbo goro ego mgbe ahụ ruo 15 naira goro akwa ọkụ igbo ruo mechaa ya pụrụ church agwa m mọbụ anya mee everything wakpụrụ ndị ichie ọjị nata kwado gaa na gaa na ngene gbuo na m ekwekwe na m ga-emezi ife niile ahụ emebi na ndị ichie ihe niile a na-ekwu nkwe nke mma I was a small boy amaghị nke mma ihe niile a mere nọọ ndị nna m fa ka dịtụ ihe na-enye m nsogbu

nwee nwee laptop nwee hard drive nwee script ọ dịghị akwụdị awa ọjị na edo na nzu ọ naghị agụ agụ akwụkwọ mpụta ndụ ba gbagbe nkụrụkwa nke 500 wee igwe so my brother because na emegide ma fụ dị fụ ụtọ dị na ya megide ife a megide ife a nke nke ọzọ one of maka ndị family one of my cousins my my uncle's wife asị na na m na-agwọzikwa ọgwụ my parents nụkwazi ọgwụ ka ọ na-agwọ ka eze lekwazi enyi si ya o mbata m ekele ma m ọfụma nakpuo before you nakpuo that mmụọ beze by himself kpọzie m afa kpọrọ m gaba n'azụ be nna m mgbe ma ebe lụrụ ụlọ otu a tụrụ ebe asị m n'ebe a ka ya nọ gwa m ihe m ga-eji bịa m weta edo m weta m weta nzu m weta ọdụ m weta nwa uriom m bịa pụta ya ebe a ọdụkọta ọdụ dịka na ọdụka so real ọ na ya na-eme na mpụta ife ndị na-ebecha rute ha na mgbe ọ ebe ahụ kpụrụ eche maka ụta nke ọnụ ọ bụ that thing gosiri m otu ọjị kwụ ebe ahụ agwa m na ọjị afụ na ihe ahụ I think the third the fourth generation ọjị ahụ a na-egbu ya site ọ pụta egbu ya egbukwu ya ogwugharị egbukwu ya ogwugharị egbukwu ya mana nna m gwara m na ọjị nke ahụ na o nwe ihe a ga-enye m na that place anọ nno mgbe ọ gwara m ga-abịa mgbe ihe mgbe onye m ana ebe a mgbe oke mgbe ọsọsọ ya achọghị anwụọ nwee problem na be ya ka a kee ana ya ana biya mgbe a na ndụ wee taa wee nye m di ya ma I'm the last child but unfortunately mụwa wụ the first son now because based na onye onye nwe mbara ebe ahụ nọrọ mụwa gwazị m ahụrụ m egwu amasị m na hapụ ka eze mụ na o nwe onye nwe mbara nne m na-asị na e, amụcha diọkpara

amarọ m so that was when that thing came to very clear to me na it is na it is n'aka n'ọgwụ thank God na ọgwụ ka e ji gwara gị na ọ bụ na m gwara ori ebe a mgbe nkụzi maka ọgwụ m gwara ndị mmadụ na ọgwụ booster na ọgwụ dịka onye na-arịa ahụ na ife ajọ ọgwụ wụ na abuse of ọgwụ maka people na-edewe ahụ na ọgwụ dị njọ m sị na ọgwụ adịrọ njọ na ọgwụ wụ a booster na ị na-arịa ahụ na ị needịrị ife ọ mean na o nwe ife ị dị deficient hmm. ife adịrọ okay ị ghọtago ehe then ọgwụ ehelpuzie rụọ ọrụ boostuo either your immune system or defense system, system. Mm. n'ebe ahụ ị na-aṅụrụ ọgwụ nwekwara ndị enweghị ha enidihụ ha enidire
So something like that. Like uh, nwa m ọzọ nna m, mgbe mgbe m dị na-aṅụ ọgwụ a, adịgwa ọgwụ nke m na-akpa ya eyi ule ga nye ya n'ihu be m. Nche anya mụ mata mụ mata na n'ụlọ ka m nọ. Mụ nkata na-abanye ebe m ahụ ọzọ na mkpọ dịka ebe agwụchara apịtị mgbe ya kpọ n'ime ya fio ụmụ m otu a.

ga wolu ebi na-emeri ife niile a na-emere mmụọ na-agwarafe iriri e ji ọfọ ọ bụ na-abịa o nweghị ebe ntị eri isi ọzọ m ime nke ọrụ i mere onye kweghị back mmiri ya
so ịma na ụwa na-aga aga

is it not although proper that na anyị amodify the way ọ ihe ị nọrọ wee modify ya okwu a na-aga na-ekwu kịta ọ ihe ị nọrọ ya the problem ọ na-ekwu ya steady na ndị jere school gbara ọsọ from ife nọ be fa ndị ochie okenye ahụ aghọtaghọ the social trend ka ị na-expect

it is our duty
now it is our duty anyị wa ngwa jee na school fụ ka nee ka ndị a si wee eme nke ha kịta na ọ bụrọ ịjumpuzi nke uje na nke ndị modifylị ihe last two days or three days edere m ya na-asị nene na premier ị na-enene premier league ọ na-atọ gị ụtọ o nwe ka premier league ga-esi wee boost the economy of nigeria nke ya boost economy of nigeria wụ nigerian premier league that you must even na i kwesịrị na-enene English Premier League ka ị mụta ife ife ị ya-amụta from it wee tinye na nke na nke gụ anyị na-enene Nigerian film now are we not as in ọ na-eboom ọ bụ maka na ihe imelie ka ọ na-aga Ọ na-abịa. Nigeria ama mgbe anyị na-etolite kpọọ kpọọ Nigeria aha akpọ Nigerian music na party Anyị na-ene wo. mana kịta i mee party tie foreign music onye ọbụna eje dọla ala nwa onye na-achọ ịgba egwu ị ya-akpọ Nigeria ọ na-eso Nigerian music ị ya-akpọnyezinụ ị ya-appreciate godu ife gụ first ọ gụ ya-ebu ụzọ wee appreciate wee kpọwa ife gụ ife before outsiders ewee wee bịa mana ndị be anyị achọrọ ịkpọ ife ha ife ndị Igbo sị na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ mm, agbata obi ejiri ya wee kpoo ahịfịa anyị so you must appreciate your own, n'ife ahụ ị na-ekwusi mmadụ ka ezi ife iji ejeziri school mana e wee jiri school wee joinụzie ndị wetara anyị education wee na-akpọ ndị be anyị iyi eh? mmadụ sị m dị ka n'ebe a ụmụ okwu alụsị nke anyị na-ejegharị na ọ dụ dirty m sị a ka e jisiri iwu i teta ụla ụtụtụ jiri azịza jezie nje na-azazi ya na-esara na all of them all of them ndị na-eje otu na-eburu bucket eh, Saturday jee mọpụọ ndị nke unu ọ bụ Jesus na-abịa efịcha ụka ọ wụ unu na-eje efiche ijikwa ijekwa the same thing onye kpọọ ya ife package ya well jiri ego e ji alụ ụka ị che na o nwere ụka ị ya-alụ kịta ndị ọcha bịa nene ya mana ka m gwa gị eziokwu e jide ofu okwu alụsị package ya unu half of chee asị na asị na na-eme ife na efu ndị ya-esi obodo oyiwo locate ya ị na-achọ iji ife mmadụ wee kee ejighị achọghị m ịtụ inu ọ dụ too vulgar mana permit me a sị na ejiha amụ eyi akwụna egwu i ji ife mmadụ wee na-atry impress ya ọ ife mmadụ afụbụrọ ka ị ga-eji wee impress ya nke ife ahụ ọ nke gị ahụ that one that one that is your own so anyị anyị just na-abastardize na-akpọ nke anyị ife and then o mere anyị aha enweta that recognition ife niile nye anyị recognition in Nigeria outside wụ ife anyị i je na Oscar ndị Oscar sị unu esendzina film na-asụ oyibo stop sending us films na ha chọrọ language film from Africa not nke a na-asụ oyibo ife a gwala wo na ha expect ọ ka ịsụ oyibo ife ife ahụ no iwu abụrọ nke gị so they were expecting they are expecting your own originality originality gị hapụrụ ha nke ha o nwere reason ịnotis bụ na most people na-eje obodo oyibo eje agụ akwụkwọ na-aza english name aha elu one year n'ife m gwalụ ha ha elu one year ha echenji afa oyibo ha onye ọ na-eje agụ akwụkwọ ọ bụrọkwa ndị je egbu oringo n'obodo oyibo ma ọ jee na-eburu drugs anybody je agụ akwụkwọ n'obodo oyibo nene ọ ha elu one year ị fụ o wepụ english name ozigbo ọ ghọta the value of you project your own Yeah. maka ị nwere ike ajụọ kedụ afa ị sị Jọn na-enene gị anya sị adị onye a maka kịka onye ojii si azakwa Jọn you mean your name is John na n'iche ka ike ịmụ asị kịka onye a si aza Jọn prof prof Chukwuemeka okay nke a nwụrụ nwụrụ Ike
okay Ndikelionwu ka i si
nke ị na-ekwu your grandfather or this man kpara ajọ ike a sị tọrọ mmadụ o nwere one man na Ndikelionwu a sị na-atọ Okoli Ijeọma a sị na ọ ya the man kpara gwogwo a sị na ị bata be ndị mmadụ
na-akpa ebe ọ na-akpa onye o nwude ruo na ruo na River Niger ebe ebe a na ruo ebe a na-akpọ otu ọgwụ ọ dị ife e ji akpọ ebe otu ọgwụ maka the man the full name is otu ọgwụ ọdụ Okoli Ijeọma

but like i said ngụwa ka anyị nọ now maka some of them mere those things as business ha aghọtaghọ the impli and ndị igbo sịrị ndị igbo then lelu ụmụnne ha lelu ndị afọ na pịta ha ọkọ mkpụrụ akwụ ọ ndị afọ ihe eleda ha n'obi ma ọ lee okwu agwụ ha ha niile nwa adị na nwa sịkwa nwa adịkwakwa onye echi mpụ ma lee okpuru okwu agwụ m

ọ dịzie ka ya Enwe review. ah, yes enwe review ọ dịka ya emelu alụ. alụ
Well, um, that history of uh, my town Mm, is a very, very tedious and strong one. mm, However, um, ọ ga-awụ a story for another day. mba nsogbu But I adịghị will Ị na-eri- highlight- I ị will na-eri highlight- ịkọ ọnụ na ịwa ọkwa nwekwara onye kpalụ I will- I will anyị highlight- nwewere onye kpalụ mmadụ na nke anyị a Aha, anyị ma- adị nyawa na onwe ya wụ onye zọrọ ndị nnewi na ha nụsahụ ndị ọcha ọgụ Mm. na ọ with mmadụ ọ na-akpa mere o ji jegasị mba wee fụ ife ndị ọcha melu ndị buso ha ọgụ wee bịara ndị esi ala ndị ala abịakwala ha ya abịala ha bịa sị anwakwala anwa ma ego nụ je nụsọ ha ọgụ anyị na ha kpa ife ọna ha ha kwuru Ya na- maka- maka ntụ ọkụ ọ kwa ị ghọtago a na-eji ntụ ọkụ Ehe, so e- and ị ma na i nerecha ife niile condemn ndị gboo a sị na ha mere ndị kịta ka na-eme karịa ife niile ị chọrọ ịcondemn fa i kwu na ha lele mmadụ kịta ka a ka na-elekwu nke wu ha gburu mmadụ a ka na-egbu a sị na a na-eme human sacrifice okay ka m jụọ gị kịta Russia na Ukraine na-anụ ọgụ ka efi na alkat na-anwụ ọ kwa mmadụ na-anụrụ obodo ha ọgụ wee na oh, human sacrifice o nweghị obodo ya sustain without human sacrifice either na i mere directly or na i mere indirectly e melu crusade a jụọ ụmụ mmadụ na pastor kpọọ crusade ọ kwa a na-abịa about ten people moto nwee accident na ndị na-eje crusade ten people nwụọ n'isi onye ka ọbara ahụ so kele agwụ lili ọbara mmadụ ahụ mba kele agwụ lili ọbara ahụ ọ na niile na i jere obodo gị agha wee nwụọ n'agha ọbara ahụ dị n'isi obodo onye na-eje crusade wee nwụọ na crusade ọ na-eje ọ bụ n'isi onye jelu mana ife niile a na-eme kịta mana ị chọghị ikweta na ọ na-eme or you don't want to analyze it mana onye ụdị ife a ka anyị na-ekwu na next 100 or 50 because life makes more meaning from hindsight as in e bichana ndụ mm. anyị wee ghọtawazie ị na-asịzi ka ezi ọ na-ama like a na-agba bọọlụ ngịwa nọdụ ana n'ụnọ ọdụghị na-akali ihe ka eke onye a si wee hapụ bọọlụ ahụ o wee baa na ọ kara iti iti ihe ọba ka ọ ghara ọ ghara ịbatụrụ oyi ama m ị na-aghọta ee mana most people ndị nọ in the middle of the action ọ dịrọ that ọ dịrọ that easy so instead of us complain na e nechago nya o nweghị ife i megidola at the end of the day ọnwa m ji wee sị unu na a sị na e gburu Jizọs ọ kwa ka e wee n'ihi mmehie m wee jụọ mmehie a na-akwụsịla ndị a nụnwa bụ ndị ndị ọcha bụ ha na-akpọ kapitalist mmehie a na-akwụsịkwana and the demon subjugate you

na ebuka nwere ike fụ soft drink and hot and beer resist na ahụ ha na ndị na-efolo n'obodo do onye na-enwe ajụjụ ọ na-ajụ in real time
mana mgbe m dị n'ebe ezi dị na mgbe m mere nkịta na laịn mgbe a na mmụọ na-akpọ m oku emego m mfụ n'anya kama na mmụọ na mmụọ na-akpọ mmadụ oku o lue echi ọ bụ mgbe enweghị ngwara nna abịa mgbe ọ na-afọ golo ọkụkọ golo ji ọlụ ọdị ụlọ ebe na mpe na-adị n'okwu agwụ mdobe na-edozi

ọkọ mgburu ezoro ndị egburu ndị mmadụ ọkọ mgburu ọkọ na-abụ mbụ that day with ji fọ ebe ezi ozi ọdị ndị mmadụ understand so imetebe ife ọdịnala ema na ọdịnala dị ọwa ana na ọ ga na-ezi ozi ozi ọ na-ezi a na-eme and imepe ọnụ efu na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ ị dị very careful with things you say things you do the places you go because ị ga-awụ a role model you won't struggle to get things like people struggle to get ị na-akpọ na ha kpọta gị ị sịgo ihe a ga-adị otu a ma ọzọ ahụ ọ dị otu a ya ma ka ọ ga-esi mee onye na-afọ atụ ga-afọ chakata ọda ma kwụrụ ọ mụwa bụ example a sị m gị na m wụ one man squad nna m ha dị three nna m tara afa nwa ha na-akpọ ume ọmụmụ ya ọ mụtara nwa ọsịsọ first wife ya mụtara nwaanyị mụtara nwoke second wife ya mụtara nwaanyị mụtara nwoke o wee nụọ third wife

Ego nwaanyị politicians ji egbu ego kama o sizi office a pụọ anyawakwazie m moto na si ego ya ebu ka o buo obere sure nọ na no maintain that kind of lifestyle for the next 20 25 years mana ụwa egosikwa ha na ọ dịghọ

ma ịma ife mere nji bido okwu a okwu ana ka nji bido kwuo okwu a mm. ife mere ife excuse me mm. ife nji ekwu ya ọ dị necessary that na okwu arụsị ya enwezi nnukwu ana kịta now that there is there is need for more land for real estate na ndị otie ịma ha ndị mmadụ na-aka nkụ everyday need the real estate ọ dị need na
St. Thomas ga-enwe nnukwu ala by that

Somewhere Uruagu, nwa na na kwara side. Na ego ego okwu ana bụ isi mmụọ Nnewi. Gụọ eze gụọ Ezemewi fa. Ka um, eze na nke nwaanyị nụrụ anụ bụ Edo. Enwere mmụọ nna somewhere ebe Uruagu mana first wife Ezemewi ka ịmụọ dị ife ahụ m cheta afa ya kpọọ m ya ya wee first wife Ezemewi mụtara ya dị ọkpara ma nke a wụzi mbọsị ọzọ ka mmụọ Nnewi wụ isi

subscribe and share this video if you love it thank you anyị nọkwa n'obi Igolo Igolo mmụọ